Igbo bụ Igbo ekene m unu nke echi nya zele onye na-anụ onye bu nwa bunie ya na-aba tete tata abụla afịa afọ o nwere ihe dị mkpa anyị ji wee bịa tata gbasara onye Igbo ọbụla na o nwere onye na-ajụ sị Igbo a na-ekpere arụsị ajụgo m ajụjụ a ugboro one ma one mana ma mmechaa ka m saa nya bụ ihe m sị ka ọ dịba ụbọchị a ya-akpụ isi ka a kpụọ afọ ọnụ Em, oo, na mbido enwere mmụọ igbo nwe igbo nwere alọbịnagụ nwee akwari ọmụmụ nwee ikenga nwee ihe dị iche iche iche a tụrụ atụ ka igbo nwe mana ofu ihe m chọ ịgwa gị tata bụ na na anyị bụ igbo nwere iwu maka na igbo adịghị ekpere arụsị na igbo na-agọlụ arụsị anyị na eme ịmara ihe bụ ọgụgọ ihe bụ ọgụgọ bụ ka anyị godo ya na igbo nwere iwu na ihe igbo na-eme bụ na igbo na-akwa- na-agbado ụkwụ na iwu ndị nna nna anyị ha debe maka na mgbe bụrụ gboo na igbo hibe arọbịnagụ as mmụọ na-eche ngwuru debe akwari ọmụmụ maka onye na-achọ nwa nwegasị ọtụtụ mmụọ dị iche iche na Igbo na-enwe mmụọ n'akwa n'akwa ya bụ iwu a ndị nna nna anyị ha debere anyị bụ na e debe alọbịnagụ mmụọ na-eche ngwuru na onye ọbụla mere alụlụ ala ma onye ọbụla na-eme ajọ ihe na ngwuru na mmụọ a ga-ewepụ ya ya bụ anyị bụzi ụmụ ha gbadozie ụkwụ na iwu ahụ bụ iwu a ndị nna nna anyị ha debere ọ nya mee ị pụta ụtụtụ mmadụ ejide ọjị n'aka ọ na-ekwu sị na onye ọbụla bụ onye alụlụ ala na ngwuru ha ya bụ onye were ana zee mmiri ọ bụ iwu a ndị nna nna anyị ha debere a ka anyị nwa bụ ụmụ ha gbado ụkwụ na ya wee na-agodo ka ihe ọjọọ wee gbaa na nkọwa nke abụọ igbo enwekwa na arụsị na ihe igbo nwere bụ arụ kwụsị maka ịna mmadụ n'iyi arụ kwụsị maka ịna mmadụ n'iyi ọ bụ ya bụ alụ ahụ a sị ya kwụsị ka ọ ya-abụ e jide ọjị n'aka n'ụtụtụ bụ onye Igbo ọ na-agodo sị ka iwu a ndị nna nna anyị ha debere a lụba ọrụ n'isi onye ọbụla na-emebi ya bụ iwu bụ onye na-eme na-akpa mbagharị onye na-alụ alụlụ ana na ezinụlọ ka ya bụ onye mee gịnị were ana zere mmiri ọ nya nwa bụ ihe Igbo na-eme asị na Igbo na-ekpere arụsị na Igbo na-agodo na-agbado ụkwụ na iwu ndị nna nna anyị ha debere anyị ama na ị na-aghọta ihe m na-ekwu Ee, Igbo ndị ọma na-ege ntị ebe ọ bụla i si esonye anyị onye na-anụ onu ya bụ nwa binye na Abatete hmm? nwa chi tubere ugo na nwata ihe anyị na ha akọwa bụ ka ọ wee nyere ndị Igbo aka mee ka Igbo hapụ ịya efunahụ anyị wee sị na ọ ga-adịrị onye Igbo ọbụla mma ebe ọbụla onye a nọ echefukwana ịdị na-emetụrụ aka na share button na-atụsara ndị nọ ebe te aka ka ha wee soro na-amụ ma na-ekwekwa ihe gbasara ọdịnala Igbo Igbo ekelee m unu Igbo ekelee m unu a sị nke o mesịa unu hmm, anyị nọ n'udo oyibo wee bịa